Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar mheasúnú ag díriú ar thuismitheoirí. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá sé mar aidhm ag an seimineár gréasáin tacú leatsa, mar thuismitheoir, tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist le measúnú in oideachas réamhscoile do linbh agus an ról is féidir a bheith agatsa maidir le tacú lena cuid foghlama agus lena cuid forbartha. Nuair a chloisfidh tú an téarma 'measúnú'. B'fhéidir go mbeifeá ag smaoineamh siar ar na trialacha agus na scrúduithe éagsúla a rinne tú féin le linn do laethanta scoile. B'fhéidir freisin go mbeifeá ag smaoineamh ar mheasúnuithe ag amanna éagsúla le linn do ghairme, nó do chuid fostaíochta, nó fiú scrúduithe leighis. Déantar measúnú i dtaca leis an luathoideachas a fhorbairt agus é ag teacht leis an gcuraclam ábhartha. faoi mar a dhéantar san oideachas bunscoile agus iarbhunscoile. Mar sin, chun measúnú a thuiscint i gceart, tá sé tábhachtach an cur chuige curaclaim a thuiscint. Is curaclam éiritheach bunaithe ar shúgradh an curaclam a mholtar trí Aistear, an Creat Curaclaim do na Luathbhlianta. Déantar an curaclam éiritheach sin a phleanáil ó bhreathnóireacht ar na leanaí rud a thugann léargas do na cleachtóirí luathbhlianta ar ábhar spéise na leanaí. Breathnóidh na cleachtóirí luathbhlianta atá ag obair le do leanbh na láidreachtaí, na hábhair spéise agus na riachtanais atá aige nó aici. Déanfaidh siad machnamh ar a gcuid breathnóireachta agus pléifidh siad í lena gcomhghleacaithe agus leis na leanaí chun a dhéanamh amach Céard é an chéad rud eile ba cheart a dhéanamh chun tacú leis an bhfoghlaim ar bhealach atá fiúntach agus a thabharfaidh spreagadh do do leanbh? Má fhéachann muid ar Aistear an Creat Curaclaim do na Luathbhlianta chun tuiscint a fháil ar an measúnú, feicfidh muid an sainmhíniú seo a leanas, Próiseas leanúnach is ea an measúnú, ina ndéantar eolas a bhailiú, a dhoiciméadú agus ina ndéantar machnamh air agus ina ndéantar an t-eolas a úsáid chun pictiúr saibhir d'fhoghlaim agus d'fhorbairt na leanaí a chruthú, chun foghlaim reatha a léiriú agus pleanáil a dhéanamh don fhorbairt amach anseo. Féachann an seimineár seo ar bhealach níos mionsonraithe Ar an gcúis a bhfuil measúnú tábhachtach maidir le foghlaim agus forbairt do leanbh agus conas a dhéantar eolas a bhailiú, a dhoiciméadú agus a úsáid chun foghlaim do leanbh a chur chun cinn, dírítear aird i gcónaí ar an ról tábhachtach is féidir leatsa a ghlacadh chun tacú le turas foghlamtha do linbh, agus cuirfear samplaí den chleachtas éifeachtach a breathnaíodh le linn chigireachtaí na luathbhlianta ar fáil duit. Céard tá le rá ag ár dtreoir maidir le hoideachas na luathbhlianta faoi chleachtas measúnaithe? Molann an treoir cur chuige éagsúil a úsáid chun eolas a bhailiú ar bhonn rialta ar na céad chéimeanna eile i dturas foghlamtha do linbh a chur chun cinn. Mar sin, conas a rachaidh an measúnú chun tairbhe d'fhoghlaim agus d'fhorbairt mo linbh in luathoideachas? Tráchtann cigirí go rialta ar an réimse leathan de chur chuige a úsáidtear go minic chun eispéiris foghlamtha leanaí a ghabháil ar bhonn rialta. Cruthóidh sé sin pictiúr saibhir d'fhoghlaim do linbh. Is minic a luaitear i dtuairiscí cigireachta na luathbhlianta go soláthraíonn an idirghníomhaíocht cairdiúil, thacúil idir cleachtóirí luathbhlianta agus na leanaí agus an doiciméadú saibhir a dhéantar ar eispéiris foghlaim na leanaí, aiseolas leanúnach faoina gcuid foghlama agus go spreagann sé iad i gcomhair foghlamtha amach anseo. Sa chás go n-aithníonn cigirí cleachtais mheasúnaithe éifeachtacha, beidh eispéiris foghlamtha atá dúshlánach, forásach agus taitneamhach á gcur ar fáil do na leanaí. I suíomhanna éifeachtacha luathfhoghlama agus cúraim, feicfidh cigirí go gcuirfidh machnamh ar ábhar spéise, láidreachtaí agus riachtanais do linbh bonn eolais dearfach faoi phleananna dá gcuid foghlama amach anseo. Mar phríomh-oideachasóir do linbh, tá do ról féin ina chuid oideachais agus forbartha thar a bheith tábhachtach. Chun an fhoghlaim a cheiliúradh, is minic a mholann cigirí rannpháirtíocht na dtuismitheoirí mar phróiseas comhoibríoch idir an leanbh, na cleachtóirí luathbhlianta agus sibhse, a dtuismitheoirí. Sna sleamhnáin seo a leanas, déanfar iniúchadh níos doimhne ar an bpróiseas measúnaithe trí chur síos a dhéanamh ar mhodhanna measúnaithe agus ar an mbealach inar féidir libhse mar thuismitheoirí ról gníomhach agus fiúntach a ghlacadh maidir lena fhorbairt. Ba mhaith liom anois go smaoineofá ar feadh nóiméad ar an mbealach ina bhféadfaí foghlaim do linbh a mheas go héifeachtach agus tacú léi le linn a cuid ama i suíomhanna luathfhoghlamtha agus cúraim. Céard é an chéad rud a ritheann leat? B'fhéidir trialacha scríofa nó ó bhéal? ceistiúchán, tuairiscí. Go deimhin, sí an idirghníomhaíocht laethúil idir na cleachtóirí luathbhlianta agus do do leanbh, agus a gcuid comhráite leis an leanbh agus leatsa, is éifeachtaí a thiúrfaidh tacaíocht do na cleachtais mheasúnaithe go léir. Molann cigirí go mbainfí feidhm as an gcur chuige príomhdhuine, áit a sanntar príomhchleachtóir amháin do gach leanbh agus go bhfuil an duine sin freagrach as guth an phríomhlinbh a ghabháil trí bhreathnóireacht agus trí dhoiciméadú, an caidreamh le tuismitheoirí agus teaghlaigh a thógáil, agus tacú le caidreamh rialta dhá bhealach faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt an linbh a éascú. Trí bhreathnóireacht a dhéanamh ar do leanbh, Agus é nó í ag súgradh, féadann cleachtóirí luathbhlianta ábhair spéise agus forbairt an linbh a fheiceáil. Luafaidh cigirí go gcuireann eolas a bhreathnaítear faoi ghníomhaíochtaí, comharthaí neamhbhriathartha, agus léiriú cruthaíocht an linbh, marc cruthú, ealaín agus ceol, chomh maith lena gcomhrá agus lena n-idirghníomhaíocht lena gcairde. Bonn eolais faoi phleananna i gcomhair gníomhaíocht spreagúil agus fiúntacha. Tá an bhreathnóireacht níos tábhachtaí fós maidir le guth an linbh a dhéanann cumarsáid neamhbhriathartha trí chomharthaí, gothaí gnúise, agus comharthaí cumarsáide sonracha cosúil le pecs nó lámh. Trí chomhráite, Féadann na cleachtóirí luathbhlianta éisteacht go cúramach lena bhfuil á rá ag do leanbh, agus feidhm a bhaint as ceisteanna chun tuiscint a fháil ar na smaointe agus ar na mothúcháin atá ag do leanbh agus na cúiseanna atá leo. Cén fáth ar tharla sé sin, dar leat? Trí labhairt le do leanbh faoin ábhar spéise a breathnaíodh, Féadfar iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar an mbealach a bhféadfaí é a fhorbairt chun tacú lena gcuid foghlama. Cén fáth ar roghnaigh tú an bréagán sin, dar leat? An bhfuil aon bhealaí eile ina bhféadfadh muid é a úsáid? An-chomhráite tábhachtach nuair atáthar ag tacú le do leanbh chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a chuid foghlama féin. D'fhéadfadh an cleachtóir luathbhlianta cabhrú le do leanbh forbairt a dhéanamh ar an teanga, agus ar na scileanna chun a gcuid foghlama féin a phlé, a thuiscint agus a phleanáil. Féadfaidh siad feidhm a bhaint as ceisteanna leide, cosúil le Dá mbeadh á dhéanamh arís céard a dhéanfá ar bhealach éagsúil? Má úsáideann do leanbh PECS, Lámh nó córais eile cumarsáide, Féadfaidh na cleachtóirí do leanbh a spreagadh chun féinmheasúnú éifeachtach a dhéanamh agus na modhanna sin in úsáid acu. Tá sé luaite ag roinnt cigirí cé chomh maith agus a ghlacann roinnt leanaí páirt i mbealaí éagsúla cumarsáide le linn cigireachtaí luathbhlianta. D'fhéadfadh sé go roghnódh na cleachtóirí luathbhlianta freisin tascanna agus gníomhaíochtaí bunaithe ar láidreachtaí a eagrú chun tacú le forbairt scileanna sonracha trí eispéiris phleanáilte atá spreagúil agus fiúntach do do leanbh. Tá's againn anois an chaoi agus an fáth a bhfuil measúnú tábhachtach d'eispéireas oideachas luathbhlianta do linbh. Mar sin, Céard is féidir leatsa a dhéanamh mar thuismitheoir chun tacú leis an bpróiseas sin? Sa chéad dá shleamhnán eile, taispeánfaidh muid dhuit na bealaí iomadúla ar féidir libhse mar thuismitheoirí eolas a fháil faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt bhur linbh agus tacú lena dhul chun cinn. Cuirfidh mórán suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, atá ar ardchaighdeán, fáilte mhór roimh do chuid eolais agus do chuid faisnéise maidir le foghlaim agus gnóthachtála do linbh sa bhaile. I dtús báire, féachfaidh muid ar an mbealach a bhféadfá an t-eolas seo a fháil agus freagairt dó, le linn comhráite agus plé, go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil, le cleachtóirí luathbhlianta. Is minic a luann cigirí, le linn cigireachtaí, go mbíonn na cleachtóirí luathbhlianta agus na tuismitheoirí i mbun comhráite neamhfhoirmiúla go rialta, ar bhonn laethúil go minic, nuair a bhítear ag fágáil agus ag bailiú na leanaí. Tacaíonn na comhráite laethúla sin le caidreamh a chothú idir sibhse, na tuismitheoirí, agus na cleachtóirí a oibríonn le bhur gcuid leanaí agus a thugann aire dóibh. Cuidíonn sé sin leis na cleachtóirí aithne mhaith a chur ort féin, ar do leanbh agus ar an gcuid eile den teaghlach. Cuireann sé am ar fáil chun foghlaim agus chun dul chun cinn do linbh a roinnt leo agus tugann sé deis dóibh an rud céanna a dhéanamh. Tá an chuid deiridh sin thar a bheith ábhartha agus tábhachtach maidir le measúnú a dhéanamh agus eolas a bhailiú go héifeachtach. I roinnt suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, déantar cruinnithe a shocrú leat le linn na bliana réamhscoile. D'fhéadfadh sé go mbeidís ar siúl ag deireadh na bliana nó ag deireadh téarmaí, mar sin, Nollag, an Cháisc. Tabharfaidh an cruinniú sin deis duit suí síos leis an gcleachtóir luathbhlianta agus foghlaim do linbh a phlé in áit sábháilte, ciúin. An méid seo a leanas breathnaithe ag ár gcigireacht. I soláthar den scoth, tuairiscíodh go raibh an leanbh i láthair i gcruinniú faoina gcuid foghlama féin. Cinntíonn an cleachtas sin go bhfuil an foghlaim saibhir agus fiúntach don leanbh. Is minic a chuireann cigirí luathbhlianta sonraí ar fáil maidir leis na bealaí iomadúla ina ndéanann cleachtóirí luathbhlianta eolas maidir le foghlaim agus forbairt a gcuid leanaí a dhoiciméadú, a thaifeadadh agus a roinnt le tuismitheoirí i bhfoirm scríofa. I mórán suíomhanna éifeachtacha luathoideachais, tacóidh na cleachtóirí luathbhlianta leat maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar na doiciméid sin agus iad a phlé. Luann cigirí go ndéanann cuid de na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim iniúchadh ar na taifid le linn na gcruinnithe foirmiúla agus neamhfhoirmiúil a luadh roimhe sin. D'fhéadfadh suíomhanna eile tú a spreagadh chun athbhreithniú a dhéanamh orthu ag amanna ainmnithe mar dheireadh an téarma, deireadh na scoilbhliana nó le linn tráthnóna oscailte. Cuidíonn na taifid scríofa sin leis an scéal a bhaineann le turas foghlama aonair do linbh a insint. Tugann an duine fásta pointí tábhachtacha faoi deara maidir leis na nithe is féidir le do leanbh a thuiscint, a dhéanamh agus an cur chuige atá acu maidir leis an bhfoghlaim agus déanann sé nó sí na pointí sin a dhoiciméadú. Uaireanta, déanann sé nó sí taifeadadh níos mionsonraithe ar rannpháirtíocht do linbh in imeachtaí nó gníomhaíochtaí áirithe chun pictiúr níos iomláine a chruthú den saibhreas agus den chastacht a bhaineann le foghlaim agus forbairt an linbh. Déanfar measúnú doiciméadaithe a scríobh ar bhealach dearfach agus díreofar ar láidreachtaí na leanaí seachas ar nithe nach féidir leo a dhéanamh. Má theastaíonn cabhair ó do leanbh in aon réimse forbartha, beidh cur síos mionsonraithe sna doiciméid ar an mbealach go bhfuil sé i gceist ag na Cleachtóirí Luathbhlianta tacú le do leanbh as seo amach. Baineann na daoine fásta agus na leanaí úsáid as an bhfianaise seo ar fhoghlaim chun ceiliúradh a dhéanamh ar dhul chun cinn agus chun na céad céimeanna eile san fhoghlaim a phleanáil. I gcás teaghlaigh áirithe, cuireann na doiciméid eolas ríthábhachtach ar fáil chun cuidiú le riachtanais speisialta oideachais a aithint, chun tacaíochtaí oiriúnacha a chur i bhfeidhm, agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar thionchar na straitéise sin. Tá sé mar chuspóir ag an sleamhnán seo an t-eolas seo a chur ar fáil duit a theastaíonn uait chun na taifid scríofa ar fhoghlaim agus ar mheasúnú do linbh a aithint agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. Nuair a bhíonn meastóireacht á dhéanamh acu ar chleachtas i suíomhanna luath-oideachais agus cúraim, Is minic a fheiceann cigirí taispeántais ballaí ina gcuirtear eispéireas foghlamtha na leanaí ar taispeáint trí ghrianghraifeanna agus tuairiscí scríofa. D'fhéadfadh sé go mbeidís sin nasctha le Aistear, téamaí agus spriocanna foghlamtha agus in éineacht leo sin i suíomhanna ardchaighdeáin feicfidh cigirí smaointe na leanaí féin gafa iontu chomh maith le pleananna chun forbartha amach anseo. Chomh maith leis sin, Is minic a fheiceann cigirí samplaí d'obair ealaíne daltaí ar leith agus uaireanta feiceann siad cur síos i scríbhinn ar aithris na leanaí. Chun foghlaim aonair do linbh a ghabháil, is minic a luann cigirí go gcruthaíonn cleachtóirí luathbhlianta scéalta foghlamtha trí phictiúir agus trí chur síos chomh maith le smaointe faoi eispéiris foghlamtha amach anseo. Uaireanta bíonn siad i leabhar gearrthóg, i bhfillteán nó i ndialann foghlama. Déanann cigirí stóráil éifeachtach ar eolas den chineál sin a dhearbhú, ar eolas é a chruthaíonn taifead de thuras foghlama do linbh agus a chuireann dul chun cinn do linbh ar taispeáint ar bhealach atá dearfach agus beoga nuair a chuirtear le chéile é. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim atá ar ardchaighdeán, ba cheart go mbeadh na taifid foghlamtha sin ar fáil go héasca i gcónaí do do leanbh chun iniúchadh a dhéanamh orthu. Déantar scéalta foghlamtha grúpa a fhorbairt ar an mbealach céanna le scéalta forbartha aonair ach go bhfuil siad bunaithe ar eispéiris spraíúla grúpa. I roinnt suíomhanna luathfhoghlaim agus cúraim, feicfidh cigirí an fhoghlaim grúpa sin stóráilte i ndialann d'fhoghlaim ghrúpa agus bíonn siad ar thaispeáint ar na ballaí i mórán suíomhanna. Glacann leanaí páirt in an-chuid eispéireas cruthaíoch agus iad ag péinteáil, ag gearradh, ag greamú agus i mbun marc-chruthú saor. Is minic a luann cigirí go mbíonn samplaí den obair seo stóráilte i spás sábháilte ainmnithe eile cosúil le fillteán, leabhar gearrthóg, tráidire, tarraiceán, nó ar bhallaí an tsuímh luathfhoghlama agus cúraim. Beidh an-áthas ar do leanbh an obair sin a roinnt leat, agus cuireann sé bealach eile ar fáil duitse chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh aige nó aici. ó thaobh na cruthaíochta agus na hábhar spéise reatha atá acu. I roinnt cásanna, d'fhéadfadh sé go mbainfeadh suíomhanna luathfhoghlamtha agus cúraim feidhm as leabhar cumarsáide chun eolas faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt do linbh a thaifeadadh agus a roinnt leat ar bhonn laethúil nó seachtainiúil go minic. Is minic a bhaintear feidhm as an teicneolaíocht chun eolas faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt an linbh a chur in iúl do na tuismitheoirí. Is iad na bealaí is coitianta a ndearna cigirí luathbhlianta taifeadadh orthu ná ríomhphost, teachtaireachtaí leictreonacha príobháideacha nó grúpaí, agus na meáin shóisialta. Baineann roinnt suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim feidhm anois as ríomhchláir shainiúla a cruthaíodh go spéisiúil don luathfhoghlaim, chun eolas faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt do linbh a ghabháil. D'fhéadfadh sé go bhfaightheá uasdátú faoi fhoghlaim do linbh trí na córais dhigiteacha sin go díreach ar do ghléas móibíleach. D'fhéadfadh sé go gceapfá go bhfuil sé nádúrtha aiseolas maidir le foghlaim do linbh a chur ar fáil don suíomh Luathfhoghlaim agus Cúraim agus tú i mbun comhrá agus ag cruinniú, cruinnithe aghaidh ar aghaidh. Mar sin féin, déantar cur síos go minic i dtuairiscí cigireachta ó shuíomhanna atá éifeachtach agus thar a bheith éifeachtach go gcruthaítear deis do thuismitheoirí ábhar a chur ar fáil i scríbhinn agus tuairim a thabhairt ar thaifead foghlama an linbh. Má bhaineann tú leas as na deiseanna sin, beidh deis agat dul i gcion ar fhorbairt do linbh, ag tacú léithi trí eolas a thabhairt agus a heispéireas foghlamtha a chur chun cinn. Féadfaidh sin cabhrú go mór leat tógáil ar eispéireas as baile do linbh le linn dó nó di a bheith sa mbaile, agus ar an mbealach sin an méid a tharlaíonn sa réamhscoil a nascadh leis an timpeallacht baile ionas go mbeidh an fhoghlaim níos taitneamhaí agus níos rathúla. Seo roinnt nasc chuig acmhainní a bheidh úsáideach dhuit, dar linn, mar fhoinsí eolais duitse mar thuismitheoir linbh atá ag freastal ar shuíomh luathfhoghlamtha agus cúraim. Tugann sé sin an seimineár gréasáin seo chun críche agus is mian linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht leis. Tá súil againn go gcuireann sé comhairle úsáideach ar fáil Má tá ceisteanna nó tuairimí agat, ag éirí as do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphost tiomnaithe, le do thoil, a chuirtear ar fáil chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn. Insight fostríoc info ag education.gov.ie. Míle buíochas.